aw minnu bɛ ka a bi mali filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ an ka foli bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an b'a jira la k'a fɔ nin ye bi mali ka kibaruyaw waati selen ye aw y'a bisimila bakari kulubali yɛlɛkiba ambassadeur ale bɛna kibaruyaw walawala ka ɲɛsin aw ma bi tarata nowanburu kalo tile tan ani duuru san ba fila ani mugan ni fila an b'a damina anw yɛrɛ fɛ kati yan nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ eh, bi tarata nowanburu kalo tile tan ani duuru eh, ba fila ani mugan ni fila i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko eh, copama n'o ye coalition des patriotes du mali soutien à la transition olu ye jɛrɛba kɛ sɔgɔmada in na nɛgɛ ɲɛ tan waati rond-point cinquantenaire la eh, Kati yan min filɛ nin ye commissariat du premier arrondissement kɛrɛfɛ ka gu Kati CSRéf la awa i k'a dɔn COPAMA soutien à la transition u ka nin jɛrɛba in i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu caman fɔnɔ olu nana eh, fara u kan ayiwa u tun bɛ ka laɲini tun ye fɛn min kɔni ye n'o ye lajɛ in kun ye o tun tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Adama Bɛn Jara n'u b'a wele ko Bɛn le cerveau i k'a dɔn u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ u bɛ se ka bɔ eh, conseil national de la transition na cogo min na n'o ye CNT ye awa kɛnɛ in kan maaba caman tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ kati eh, dugutigiw ka eh, coordinateur n'o ye cɛkura konɛ ni bɛɛ b'a wele ko eh, buware ale tun bɛ yen nɔ ka fara kafo maaw kan fo ka taa se ayiwa sɔrɔdasi cɛsabaatɔ musow olu ka jɛkulu maaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan ani jɛkulu caman ka bɔ sigida wɛrɛw la i n'a fɔ kolokani mara bamakɔ sigida dɔw ani kati sigida dɔw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ayiwa min bɛ tali kɛ kati ka muso musow ka ɲɛmaa n'o ye madame eh, kulubali ma keyita ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan o la n'i ye lajɛ in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen taara kuncɛ kati kɔmanda ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye prefecture ye ayiwa min bɛ tali kɛ kati kan muso ɲɛmaa n'o ye madame kulubali ma keyita ale ni a jɛɲɔgɔnw olu kɔni taara ka taa awa sɛbɛn dɔ kɔni di kati kɔmanda ma n'o ye aruna jara ye o sɛbɛn bɛ di waati min na kati prefecture la o y'a sɔrɔ kati commune urbaine maire ba ɛla yɔrɔ wɔlɔgɛm ale bɛ a kɛnɛ kan conseil de cercle président kati mara kɔnɔ ale fara kati commandant ale ka dankan filanan kan n'o ye aruna berthe ye ayiwa madame kulubali ma keyita ale ye sɛbɛn di ayiwa kati commandant ma aruna jara sɛbɛn in na i k'a dɔn a y'a fɔ ni k'a ka hakilina d'a kan an ye minnu sɔrɔ kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o fɛ

an t'a fɛ bi CNT ko Bɛn an t'a fɛ ka CNT la donc an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini n'an ye nin diya la a mana munumunu tu a bɛ se an ka katikaw yɛrɛ ma an ka kati ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma i bɛ si tigɛ i b'a daminɛ i ka foro kɔnɔ si la donc an bɛ fɛ ka daminɛ an yɛrɛ ka foro kɔnɔ si la o kumakan de b'an fɛ k'a di perefe n'a ka jama ma o filɛ de o lɛtiri filɛ k'o d'a ma o diyara ala sago aw sago b'a tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maître mohamed ali bacili ko ale bilalen bɛ m5 rfp malikura o ɲɛfɛ i k'a dɔn ayiwa konimba sidibe ale ka mandat banni kɔfɛ octobre kalo tile bi saba ani kelen e tɛmɛnen maître mohamed ali bacili ko ale de sugandira ni k'a kɛ comité stratégique du m5rfp mali kura o ɲɛmaa kura ye i k'a dɔn a bɛna kalo saba kɛ a ɲɛfɛ i n'a fɔ ayiwa maa kofɔlen n'o ye maître euh, mohamed ali bacili ye ko a na i seko ni damayira kɛ m5rfp mali kura a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na Ɲanko ayiwa gouvernement ale bɛ marako juguya minnu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a na wulikajɔw kɛ walasa o ko bɛ se ka bali cogo min na. an bɛ taa awa i k'a dɔn mɔpti mara kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ an ka faamaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye olu kɔni ye ayiwa bagan caman u y'o mina banbaanci jɛkuluw la a kɛra u ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ senfɛ min kɛra alamisadon novembre kalo tile tan ba fila ani mugan ni fila i k'a dɔn a bɛ bagan kɛmɛ wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko bɔ u ye minnu mina awa banbaanciw la a kɛra dugu min na mɔputi mara la o ye somadugu ye somadugu ale bɛ mɔputi region kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bagan kɛmɛ wɔɔrɔ min minan'u la bagan suguya minnu don o ye ayiwa sagaw baw i k'a dɔn misiw ani faliw k'o de don a yirala k'a fɔ nin bagan minnu minɛna k'u kɔni bilana jamana ka lasigiden min bɛ nin sigida ninnu na u y'u di olu ma o kɛra jumadon novembre kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni fila i k'a dɔn k'a fɔ walasa ka bɔ ayiwa bi kibaruya kɔnɔna na an b'a kuncɛ ni kɔdiwari jamana ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɔdiwarikaw k'u ka sɔrɔdasi minnu bɛ baara la minusma kɔnɔna na awa k'u y'u sama ka bɔ minusma la i k'a dɔn mission permanente de la république de côte d'ivoire i k'a dɔn k'a fɔ ni ayiwa u ye a jira k'a fɔ u ni u jɛɲɔgɔn n'o ye bureau du secrétaire général adjoint o min bɛ ayiwa bɛn ko kunna opération de paix n'u k'a ma dakuruɲɛ kelen ko dpo awa nations unies na new york i k'a dɔn k'u bɛ a da ayiwa a bɛɛ lajɛlen tulo kan i k'a dɔn côte d'ivoire gouvernement awa n'o ye république de Côte d'Ivoire ye u ye a jira k'a fɔ mission permanente k'u bɛ a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u ye bɛnkan ta ayiwa u ka sɔrɔdasi minnu u ka polisi minnu n'o ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ani a polisi minnu ni olu kɔni bɛ ayiwa MINUSMA kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ walasa basigi ani bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na k'olu kɔni bɛ u bɔ o la. k'u y'u sama ka bɔ minisuma kɔnɔna na i n'a fɔ a kibaruya min n'o dira octobre kalo tile mugan ni seegin tɛmɛnen san ba fila ani mugan ni fila kɔdiwarikaw ka ministre délégué fɛ n'o ye léon kacou adom ma o kɛra u ka ayiwa lajɛ senfɛ min kɛra ani secrétaire général adjoint opération de paix o ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye monsieur jean pierre lacroix a yirala k'a fɔ ayiwa kɔdiwari ye nin hakilina min ta i k'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa min bɛ tali kɛ relève la n'o ye n'u ye ninnu sama ka bɔ yen maa minnu bɛ fɔ u kɔ ayiwa minnu yɛrɛ sinsinnen filɛ nin ye mɔpti ayiwa i k'a dɔn ni u tun kan ka officier d'état major dɔw n'o ye MZO ye ani officier de police IPO i k'a dɔn olu minnu taali nin yɔrɔ kofɔlen in na o tun bilalen bɛ octobre ani novembre kalo in na san ba fila ani mugan ni fila ayiwa k'o tɛna bɔ bilen o la côte d'ivoire jamana a ye a jira k'a fɔ ayiwa uti kalo la san ba fila ani mugan ni saba dɔw tun ka kan ka taa fara nin yɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu kan olu minnu filɛ nin minisuma kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a ma o la kɔdiwarikaw eh, ka gouvernement a ye a jira k'a fɔ ko a bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin opération de paix n'o ye DPO maaw ma i k'a dɔn ayiwa u ye u bilali min kɛ olu yɛrɛ ka bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ nin bɛnkan min talen filɛ nin ye kɔdiwari jamana fɛ ni k'u ka awa lakana tigilamaw k'u sama ka bɔ minisima kɔnɔna na i k'a dɔn ko ayiwa a bɛnkan in awa kɔdiwarikaw ko nin y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma min bɛ tali kɛ ka maa wɛrɛw bila ko ka na mali kɔnɔ yan nɔ i k'a dɔn ko nin ye o ko kɔni bannen ye mais min bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ la k'u ka kɛlɛdenw kɔni bɛ ayiwa minisuma ka bolo kan n'i y'a sɔrɔ u bɛ taa jamana wɛrɛ la ka taa bɛn ni kelenya ni basigi kuma kɛ yen nɔ ka to wulikajɔ kɛ yen k'u ka maaw kɔni bɛ olu ka bolo kan nka min bɛ tali kɛ mali la ko nin ye o kɔni bannen ye u y'u ka maaw sama ka bɔ minisuma na mali kɔnɔna na ayiwa bi mali lajɛbaw mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ tulo garisɛgɛ kɛra min ye bi bi mali ka kibaruyaw la o de ye nin ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn wa an bɛ segin a kan aw kana ɲinɛ k'an ka ja ninnu k'u yɛrɛkɛ ni ka k'u fɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati walasa aw bɛ se ka kibaruyaw diyabɔ cogo min na ka to aw ka sigida la a bɛ mali kɔnɔ a bɛ mali kɔfɛ an bɛ aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw ɲɛna ko kurun sera tiɲɛ na aw k'an bɛn waati wɛrɛw la